an balimaw assalamu alaikum an b'a fo ka waleɲuman dɔn a bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni minisiriw ka laadala tɔnsigi ye minisiriw ka laadala tɔnsigi a kɛra arabadon utikalo tile mugan ani wolonwula bamako ɲɔgɔnye in kɛra bamako kuluba tɔnsigi kɛ yɔrɔ la a ɲɛmaya tun bɛ furancɛla fanga a ɲɛmaba bolo n'o ye general asimi goyita ye sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛlen kɔ minisiri min cɛsirilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli ma ale ye kunnafoni di min bɛ tali kɛ ɲɔgɔnye kan min a tako filanan o kɛra mali ani venezuela jamana u ni ɲɔgɔn cɛ a ka fɔ la o senfɛ venezuela minisiri min cɛsirilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli ma ka fara ale yɛrɛ kan u da sera fɛn caman ma min nafa bɛ se jamana fila nin bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira ko ɲɔgɔnye yɛrɛ kɛra utikalo tile naani san ba fila mugan ani duuru o kɛra sabu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani badenya k'o bolo turu jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamu ani taasira kelen tali sinsin kɛr'o kan o kɔfɛ a ni maliden minnu sigi bɛ venezuela n'o ye tunkarankew ye u sigira ka kuma jamana lahalayaw kan o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen larabu jamana min n'a bɛ wele ko emirati arabu ini o ka wele sera an ka jamana ma o siratigɛ la maliden dɔw n'o ye minisiri damadɔ ye olu taara a kɛnɛ kan min ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri bolo min cɛsirilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli ma o minisiriw cɛla min cɛsirilen don iziniko ani jagoko ma o tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara minisiri wɛrɛ kan min cɛsirilen don kuranko ani jiko ma minisiri ka fɔ la ɲɔgɔnye in yɛrɛ a kɛra utikalo tile tan ani seegin a tako filanan tun don kuma bolila fɛn min kan o de ye jago ani iziniko fo ka taa se kuranko ni jiko ma o bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ wa nafa fana bɛ se ka se jamana fila nin bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na o lajɛ in senfɛ da sera o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔko ani jagoko o bɛ se ka yiriwa cogoya min na jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ o baara kɛrɛfɛ maliden minnu sigi bɛ larabu jamana in kɔnɔna na n'o emirati arabu ini ye ani ni an ka minisiriw sigira ka kuma jamana lahalayaw kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen tɔnsigi in kɔnɔna na sa minisiri min cɛsirilen don kɛnɛya ko ma ani ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka taa se bɛsɛya ma ale ye kunnafoni di minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen ma a ka fɔ la bana min n'a bɛ wele ko deng o bɛ ka san sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o siratigɛ de la furancɛla fanga ɲɛmaba n'o ye general asimi goyita ye ale ye wele bila maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma u k'u janto u yɛrɛ la ka bilasirali ani ladilikanw u minnu bɛ fɔ u k'u bato waasa u bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma cogoya min na lajɛ in kɛra bamako utikalo tile mugan ani wolonfila